ɲamana fuga près du grand cimetière je vous remercie tous dɔni jigiya gindo i ta y'i ka kow ye alhamdulilayi rabbil alamina an balima cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba kɛrɛnkɛrɛnnenya na dɔni jigiya gindo tv kanuba jɔnjɔnw an maa minnu bɛ yen nɔ minnu ye jagokɛlaw ye minnu ye baganmaralaw ye sɔrɔ bosobaw kuma lasurunya na ni aw maa minnu bɛ yen nɔ ko aw fana bɛ jama yɔrɔ k'u dalajɛ Ni aw mago bɛ an na dɔni jigiya gindo tv yaasa an ka se k'a ka publicitéw kɛ a kana giringirin a kana foyi foyi ko kelen pe a bɛ an ka nɛgɛjuru sira a b'a kɔngɔ mugan bi wolonwula ani fila fu ani saba bi wɔɔrɔ o tɛmɛnen kɔfɛ ni maa minnu bɛ fɛ k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ sira fɛ o bɛ bi wolonwula ani wɔɔrɔ kɔɔri o tɛmɛnen kɔfɛ bi wolonwula ani saba o tɛmɛnen kɔfɛ tan ani kɔnɔntɔn ka sɔrɔ ka bi saba ani naani kɛ k'a kun cɛ ni maa min m'an sɔrɔ o fana na i bɛ se k'an wele nɛgɛjuru sira la bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ bi naani ani naani bi duuru ani kɔnɔntɔn mugan ani kɔnɔntɔn n'i y'o susu i ni dɔni jigiya gindo tv an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na an sigiyɔrɔ bɛnbɛn ɲamana fuga ma n'i tɛmɛna an ka kaburudoba la ka taa tilebi yanfan fɛ kini kɛrɛfɛ n'i y'o lajɛ cɔyi i bɛ dɔni jigiya gindo tv an cokolen do yen nɔ

An baden silamɛw cɛman ani musoman denmisɛn ni makɔrɔba mali kɔkan ni mali kɔkan ani mali kɔnɔ muso ani cɛ denmisɛn ani makɔrɔba aw salamu aleykum dɔni jigiya gindo tv inchallah ɲamana fuga la juma o juma ni ala ni ala kira sɔnna ma n' ala ye an balo ka an to an sago la hadara ni wajifaw kɔfɛ magoɲɛ kɛnɛ ani actualité inchallah min ye jamana yɛrɛ kunko n'a dugawu ko ye n'o ye an bɛ wagati min kɔnɔna o kibaru ni Ala ni kira sɔnna ka fara magoɲɛ kɛnɛ kan ni ye laada de ye dɔnni jigiya gindo TV fɛ Ka foli bila ka taa dɔni jigiya gindo lamɛnba kelenkelen bɛɛ lajɛlen ma kabini cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba la mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka tila ka an ka tv a baarakɛla cɛman musoman denmisɛn ni maakɔrɔba k'a bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnliyana an ka directeur n'o ye abudulayi karimu ye ka foli kɛrɛnkɛrɛnlen bila ka taa a ma inchallah magoɲɛ kɛnɛ kɔnɔ ka tila ka foli bila ka taa an ka technicien waraba ma min bɛ kɛ sababu ye ni mɔgɔ bɛ an ka ja ɲuman ye inshallah n'o ye alahasani kulubali ye foli kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka taa a ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn inshallah ka taa ndeyi tarawele ma o tuma a n'a cɛ inshallah ala ka an sago d' an ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa Ɛɛ madamu ture ma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa samakɛ fana fan fan fɛ o tuma ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa ba fitini fan fɛ ka an ka abonné cɛ ni muso denmisɛn ni maakɔrɔba ka kelenkelen bɛɛ lajɛlen fo aa ka foli kɛrɛnkɛrɛn ka taa an denmuso fana fan fɛ inshallah n'o ye asatu kulubali a n'a cɛ k'u kelenkelen bɛɛ lajɛlen fo ko ala k'an jɛlen to ala k'an kɛ jɛnkula ala ka'an kɛ farankula ye magoɲɛ kɛnɛ kan An baden silamɛw bi wula ala y'o jira an na n'a ka se masa min dan t'a ka se la masa min n'a bɛ fo yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na masa min n'a bɛ tanu hɛrɛ ni hɛrɛtana na masa min n'a ni tanu ka kan masa min n'a bɛ fɔ a ma ko yuhyi almawta yuhyi almawta masa min bɛ su lakunu ka bɔ a ka saya kɔnɔna na kolo ni bu bɛɛ kɛlen kɔrɔ kɔ ka ɲɔgɔn bila o masa min bɛ mujazati kulli insani ala amalihi wa iskanihi li janna aw nar masa min bɛ na ni mɔgɔw bɛɛ lajɛlen ye kelen kelen n'u ka wale ye dɔw sigiyɔrɔ tɔgɔ de ye ko alijinɛ dɔw ta ye jahanamɛ ye o tuma ala k'an niyɔrɔ kɛ alijinɛ ye masa min ko ittaqillaha haisuma kuntum jazakallahu bil hasanati ila al hasana a ye siran ala ɲɛ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na a ka ɲumankɛlaw sara ni ɲuman ye o masa kelen ko ko inna akramakum indallahi atikakum Aw la maa sɔn karama min ka bon ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan waritigi tɛ sanutigi tɛ baana tɛ masa tɛ dɔnniibaga tɛ ala ɲɛsiranɲɛbaa ko don ala ka ala ɲɛsiranɲɛ kalifa ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an baden silamɛw magoɲɛ kɛnɛ kɔnɔ bi wulada in na inshallah an bɛ ala fo k' ala barika da k'a tɛmɛ ni an ka sujetw ye an ye minnu kɛ kɛrɛnkɛrɛn fɛn ye an lamɛnbaga cɛmanw an abonné cɛman n'a musomanw ni o ye an ka thème kɛrɛnkɛrɛnlen ye magoɲɛ kɛnɛ n'an bɛ don an bɛ mun fɔ an baden silamɛw ye an b'a f'u ye ko ko ŋunu tɛ se ka san sɔrɔ ni juru tɛ ɔ ŋunu tɛ san sɔrɔ ni juru tɛ pour que e ka se k'a faamu O ye mun ye adamaden ka ko bɛɛ lajɛlen a bɛ bangedon bolo an b'o fɔ ka tila ka segin a la an tɛ sɛgɛn o fɔli la cogo bɛɛ lajɛlen kan adamaden bɛɛ n'i ka dali ye i n'i ka bangeni don a manaziliw de don bɛɛ n'i ka bangedon a dolo de don bɛɛ n'i ka bangedon a bɛnna wagati min ma a hɛrɛ fara tɔɔrɔ kan o kɛra bɛɛ ma wajibi ye i k'a ɲɛɲini ala ka an bɛɛ lajɛlen ta kɛcogo ɲuman di an ma ɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛɛ bɛ bange tile kelen kɔnɔ nka u ka kibaruyaw tɛ kelen ye mɔgɔ kelen bɛɛ bɛ se ka bange ɛri kelen kɔnɔ u ka kibaruyaw tɛ kelen ye an y'o fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ɲɛna an ka abonné cɛ n'a muso mali kɔnɔ ni mali kɔkan maa o maa mago b'a la n'i b'i bangedon dɔn dɔrɔn i b'an wele wa an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna inshallah k'a fɔ waa saba de don inshallah n'i y'an wele ni ala ni ala kira sɔnna an bɛ kuma i fɛ inshallah ka ɲɛfɔli k'i ye ni alahu taala ka diɲɛ ye o tuma na fɛ baara in a kan ka kɛ cogoya min na o tuma na fɛ waa saba in kɔfɛ ɔ nka dɔw bɛ yen olu ala m'u gɛrɛsɛgɛ bangedon dɔnni na ɔ minnu kan k'a ɲɛf'u ye olu miniji dɔgɔyala o nka miniji bɛna dɔgɔya cogo i b'a sɔrɔ i b'i ba kɔni tɔgɔ dɔn ɔ n'o fana tɔgɔ sɔrɔla n'ala ni kira sɔnna baara in bɛ se ka kɛ ni o ye ala k'a ɲɛ k'a di an ma ɔ an baden silamɛ an bɛ tila k'o fɔ tuguni an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye bana sira fɛ ani kɛnɛya sira fɛ mago dilan sira fɛ an ye caman fɔ an baden silamɛw ye an bɛ segin minnu kan n'an tɛ sɛgɛn olu fɔli la yanni ka tila k'a f'u ɲɛna ko adamaden ni i bɛ fɛn o fɛn ɲini Maa bɛ se ka min ɲini mɔgɔ sababu la ani i yɛrɛ bɛ se ka min kɛ i sigiyɔrɔ la bon anw bɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔ nka bi kɛrɛnkɛrɛnlenya na an tun famana ka bamanan kilisi finman k'a di an b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ u ka bikiw ta ka gwara u yɛrɛ la bi ni ala sɔnna aa ka tila tuguni ni ala ni kira sɔnna ma ala minnu gɛrɛsɛgɛ kɛ kuranɛ haya min ye o tuma fɛ min ni dugu jɛra sɔgɔma i ka wuli ka bɔ i ka dilan na n'i b'a fɔ i sentɛgɛ kɔnɔ o tuma k'a sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ k'a sɔrɔ ka wuli ka taama ni ala ni kira sɔnna ala b'i kisi k'i tanga fɛn caman ma n'a ma kɛ ni i yɛrɛ ka dansago ye An da bɛna se o ma ni ala ni kira sɔnna nka an kan tɛ dansago ma parce que dansago o ye ko wɛrɛ de ye o tuma fɛ o ni dalu tiɲɛ tɛ kelen ye parce que n'i ye dansago tuma dɔ la a bɛ se ka ɲɛ dan yɛrɛ b'i sago o tuma fɛ ni o dun kɛra o tɛ dalu ka baara kɛbaliya ye o tuma an bɛ tila k'a fɔ an baden silamɛw ye ko an delila k'o fɔ an bɛ segin a la toujours an bɛ kuma min fɔ lamɛnbagaw ye Gɛrɛsɛgɛ ko kan ka kuma min fɔ lamɛnbagaw ye nafolo ko kan ka kuma min fɔ an lamɛnbagaw ye furuko kan n'a y'a sɔrɔ ɲɛnawoloma tɛ ka kuma min fɔ an balimakɛw ye minnu ye furuko ye ani an denw minnu ye furuko ye n'a y'a sɔrɔ k'a fɔ ɲɛnawoloma tɛ fɔ ala ye furu gɛlɛya parce que hadamaden mana kɛ cogo o cogo ala bɛ se ka fɛn dɔ gɛlɛya mɔgɔ ma a bɛ se ka fɛn dɔ nɔgɔya i ma

o tuma inshallah o tuma fɛ o min filɛ ɔ inshallah ni ala ni kira sɔnna donc n'i ye nin haya in sɛbɛ o tuma k'a kɛ jabi la siɲɛ bi naani ni naani wali siɲɛ bi naani wali siɲɛ bi wolonwula teliya yɛrɛ y'i bolo ma siɲɛ bi wolonwula o ɲɔgɔn t'a la k'a kɛ ka jabi nɔɔni muso min ka furuko gɛlɛyalen don k'a d'a ma a b'a jabi d'a sen na wala a b'a da a tɛgɛ la ni ala ni ala kira sɔnn'a ma bon masa min ye rahamani masa ye inshallah o tuma fɛ a tigilamɔgɔ a ka furuko ala b'o nɔgɔya o tuma n'a y'a sɔrɔ cɛ de don fana o cogo kelen de don a b'a dilan o tuma yiri dɔ bɛ u b'a fɔ a ma ko ndimitimini o tuma yiri dɔ b'a ma u b'a fɔ a ma ko birana olu de bɛ fara ɲɔgɔn kan k'o mugu bɔ o tuma fɛ ka sɔrɔ ka o tuma fɛ nasi ka situlu kɛ minɛn buwati kɔnɔ o tuma fɛ ka sɔrɔ k'a tobi o ka sɔrɔ ka ndimidimi ni birana ye o tuma k'a kɛ finijɛ kɔnɔ o tuma k'a bisi o tuma k'a ji k'a la nka fura ɲaga in yɛrɛ o bɛ to a susulen don a mugu o bɛ to o tuma fini jɛman na finijɛ kurakura min ma deli ka siri o tuma n'i y'a kɛ ten o tuma n'a kangana wagati min na o tuma i b'a jigin k'a jɔ kɛrɛfɛ n'a sumana i b'a mun ni Ala ni kira sɔnn'a ma mun ye furuko ye Alahu taala b'o nɔgɔya e mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni nin jiri ninnu bɛ sɔrɔ i yɛrɛ bɛ se ka nin kɛ a kuranɛ haya filɛ arabana abulana min azwajina wa zuriyatina kuratu ayunina wajalina lilmutakina imama ka a bɛɛ bɛɛ cɛ ye a bɛɛ bɛɛ muso ye mais a sarakati ye donon jɛman fila o tuma na fɛ ani takula kun bi wolonwula nasi yɛrɛ bɛ sɛbɛn adadu min na i b'a kɛ nin kɛ cogo in na ɔ n'a y'i diya fana i bɛ woro fara a kan mais hali n'i ma woro fara a kan o t'a bali ka ɲɛ i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ n'i tulo b'an kan na i bɛ se ka nin ta k'a kɛ k'i mago dilan ala ni kira sɔnna ala k'an bɛɛ sababu ma an baden silamɛw o kɔ tɛmɛnlen kɔ minnu bɛ yen fana ni fanga dɔgɔya b'olu la n'a bɛ f'o ma ko faiblesse o tuma o tigilamɔgɔw ka faiblesse la u bɛ se ka baara jumɛn de kɛ min bɛ kɛ u ma lafiya ye u bɛ na ni kuranɛ haya jumɛn ye o tuma fɛ ina ahatayina kalikaw ɔ alikaw in i b'o sɛbɛn fɔ siɲɛ tan o tuma fɛ ina ahatayina ka ye siɲɛ kelen alikaw alikaw i b'o sɛbɛn fɔ siɲɛ tan i bɛ tila ka na i bɛ kala maa makani fihi arabi kayiru fa ayinuni bi kuwati i b'o fana sɛbɛn bi kuwati bi kuwati i b'o sɛbɛn fɔ siɲɛ bi kɔnɔntɔn ni kɔnɔntɔn o tuma kɛmɛnan in i bɛ kayi i b'o kɔnɔ bonya o tuma k'a tigi ka laɲini k'o kɔnɔ o tuma k'a nasi ko o tuma n'i y'a nasi ko k'a ban o tuma fɛ misi o tuma fɛ o na ɲɔgɔn juru min kɔ ma gosi i b'o ni fɛn in tobi ka kɔgɔfin k'a la n'a mɔna fɔ k'a murumura wagati min na o tuma a tigi b'a ɲimi n'ala ni kira sɔnna fanga dɔgɔya min b'a la alahu taala b'o ban n'a y'a sɔrɔ dabali don u b'a fɔ fɛn dɔ ma ko kalani i b'a sɔrɔ ni cɛ bɛ fan dɔ fɛ a ka kɛnɛ nka n'a bɛ fan dɔ fɛ a man kɛnɛ o kalani n'a y'a sɔrɔ o fana don o tuma a mana tobilen kɔfɛ a mana ɲimi a tɔnin min bɛ to i n'a fɔ bolonkɔniden kelen hakɛ a b'o sisi k'o kɛ mugu ye o kuma ka situlu k'o la o tuma k'o kɛ k'a yɛrɛ mun ni ala ni kira sɔnna kalani min b'a la o b'a bila parce que an bɛ don min ko bi mɔgɔ caman bɛ yen o t'a fɛn kɛ mais nin bɛ mɔgɔ caman ka sigi gɛlɛya k'a sɔrɔ i t'a kalama i b'a sɔrɔ cɛ n'a bɛ fan dɔ fɛ a ka kɛnɛ mais n'a bɛ fan dɔ fɛ a banalen don donc a tɛ se ka solution foyi sɔrɔ o la o tuma o b'a sɔrɔ fɛn labɛnnen don bamananw k'a ma ko kalani donc n'a kɛra donc n'i ma se k'a lagari a bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa ka kɛ muso dɔ taali sababu ye hali bi ala k'an bɛn sababu ma Baden silamɛw o kɔ tɛmɛnlen kɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ alahu taala b'a dɔn u ye dacogoya yɛrɛ ye o tuma fɛ i b'a sɔrɔ problème bɛ u ka kulusi kɔnɔna na donc problème min don a tɛ kɔmi u man kɛnɛ mais problème min don o jɔn yɛrɛ la problème de b'u kan donc o bɛ mɔgɔ minnu na alhamdulilayi rabbil alamina an b'olu traiter ni fɛn fila de ye o tuma fɛn in kelen an b'a fɔ o ma ko bananinku fɛn in kelen an b'a fɔ a ma ko sɛbɛninku ni ala ni ala kira sɔnna a ma n'i y'a labɛn k'a di mɔgɔ min ma ala b'a tigi kɛnɛya ɔ nka minnu fana bɛ yen n'o ta tɛ faiblesse ye fɔ o ta ye c'est-à-dire impuissance yɛrɛ direct ye fanga tɛ yen kɛnɛya yɛrɛ tɛ yen o tuma o tigila mɔgɔw fana ta donc o bɛ traiter o cogo kelen fana na o tuma pour que a tigi bɛ se ka kɛnɛya cogoya min na mais o b'a sɔrɔ fanga yɛrɛ tɛ yen kɛnɛya yɛrɛ tɛ yen pewu ɔ mais a tɛ se ka min kɛnɛya o ye mɔgɔ min bangena ni a ye o de mɔgɔ min bangena n'a ye cogo kɔni tɛ o la hali bi ala k'an bɛn sababu ma donc o kɔ tɛmɛnen kɔ mɔgɔ dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ o tuma fɛ kunkolodimi gɛlɛn bɛ olu la u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a ma se ka furakɛ o tuma o tigiw bɛna dɔ min kɛ u bɛ timitimini ɲini o tuma fɛ u b'a fɔ yiri dɔ ma n b'a fɔ i ɲɛna ko maraka juguni o maraka juguni i b'o fana ɲini o tuma u b'a fɔ yirini dɔ fana ma ko nkuseli mais a furabu de bɛ fara ɲɔgɔn kan a saba o tuma ka juguni kunkolo a yɛrɛ bɛɛ tɛ juguni kunkolo n'i y'a kannatigɛ ka ban i bɛ kunkolo in bɔ a la ɔ nka yɔrɔ dɔw la kɔmi a ɲɛnama sɔrɔli ka gɛlɛn i bɛ taa marabagaw fɛ n'i ye kunkolo in fɛngɛ i b'a ni fura in kɛnɛkɛnɛ wali fura in fana jalen i b'a foroki ni ɲɔgɔn ye ka barakanden fitinin' la o tuma a tigi b'a kunkolo wusuna i b'a sɔrɔ a dɔw ka kunkolo dimi yɛrɛ sababu la a bɛ kɛ sababu fana ye fo vertige ye f'u bɛ ɲɛnamini ɔ ni ala ni kira sɔnna ma i bɛ nin ta donc i b'a kɛ k'i yɛrɛ furakɛ ni ala ni kira sɔnna mɛ mɔgɔ minnu bɛ yen n'a porobilɛmu bɛ e la ni e tɛ se ka fura in fana sɔrɔ an bɛ se k'a labɛn k'a ci i ma n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ ala ka sijan ani kɛnɛya d'an ma ala ka Kɛnɛya jidi kɛnɛbaatɔw ye farigantɔw ala ka jidi kɛ u ka lafiya la ya rabi ala ka bana ban pewu ala k'o kɛ ala kira kanu kosɔn an badenw o kɔ tɛmɛnnen kɔfɛ an bɛ tila ka na ni jumɛn ye o ye autruche fan ye an delila k'a fɔ wa fɔ o fɔ an tɛ sɛgɛn a fɔli la an bɛ segin a kan an baden silamɛw k'a lamɛn cogo bɛɛ lajɛlen na ni faamuyali ka lamɛnni ye autruche fan tiɲɛ don a da ka gɛlɛn nka nafolo ɲini na min tɛ kɔlɔlɔ t'a la min n'a tɛ tɔɔrɔ s'i ma min na a tɛ kɛ janfa ye dɔnnibaga fɛ k'a fɔ aa karisa nin ka ɲi i gɛrɛsɛgɛ ma k'a sɔrɔ tɔɔrɔ bɛ se k'i yɛrɛ sɔrɔ k'a fɔ karisa i ye nin kɛ i nisɔndiyabaatɔ i bɛ taa sɔmi tuma min na masiba bɛ jigin i kan o tuma o tɛ fɛn min na o ye autruche fan ye ala k'a nɔgɔya ne n'aw ye kuranɛ haya min don a bɛ kɛ ni iza wakati de ye mɛ iza wakati bɛɛ tɛ haya min b'a kɔnɔ o de don ani alahu hayu kayumu ani akilazu jamu lakasu ani alahu taafulusu ninnu de bɛ dilan ni ɲɔgɔn ye ani o tuma fɛ zafarani k'a dilan k'a di cɛ ma k'a dilan k'a di muso ma ni ala ni ala kira sɔnna min ye o tuma lafiya ye o bɛ nɔgɔya an baden silamɛw mɔgɔ min bɛ yen juguya gɛlɛn b'i kan muso min bɛ yen a ka cɛso la a tɔɔrɔlen don a tɔɲɔlen don cɛ min fana bɛ yen a ka baara yɔrɔ la a tɔɲɔlen don mɔgɔ min bɛ yen i degunlen don i tɔɲɔlen don k'a sɔrɔ i yɛrɛ ka jugu o jugu foyi foyi tɛ i ka ɲi ka se i ka ɲɛ degré bɛɛ lajɛlen na k'adamaden kɔni tɛ se ka dafa nka tɔɔrɔ y'i sɛgɛn wali dabali juguya y'i sɛgɛn o tuma e bɛna mun de kɛ n'i dara su fɛ o tuma fɛ ni dugu jɛra n'i wulila sɔmi i ka bɔ kɛnɛ ma i b'i sen kɛ tan k'a ɲɛsin o tuma i bɛna mun de fɔ i b'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi ni cɛ don siɲɛ saba ni muso don siɲɛ naani i b'a fɔ ko duba cɛ kɔrɔ senkan dugumakolo dabali banna fiyen bɛ ne karisa kɔ nabara bɛ ɲɛ ni fiyen ma ne ye nabara kana ne sɔrɔ ne ko ala ne ko a kira tu bisimilayi ni muso eh, cɛ don a fɔ ni muso don tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi tu bisimilayi duba cɛ kɔrɔ senkan dugumakolo dabali banna fiyen bɛ ne ɲɛ nabara bɛ ne kɔ fiyen ma ne ye nabara kana sɔrɔ ne ko ala ne ko a kira ɔ e bɛ tɛmɛ fiɲɛ in kɛrɛfɛ ni ala ka diɲɛ ye fiɲɛ in tɛna i ye ɔ nabara in fana insha allahu o tɛna e sɔrɔ gɛnka sɔrɔ la bari min bɛ taama senfila fɛ ani min bɛ foro yɔrɔ o tɛ kelen ye o tuma i bɛ nin fɔ k'a sɔrɔ i ma kuma mɔgɔ fɛ ɔ nka n'i ɲinɛna ka kuma don min na o don ta kɛli tiɲɛna n'i ye nin kɛ ka ban k'a minɛ o sɔgɔma na fo ka taa tile bin ala ta kɔfɛ ni maa o maa n'a ye kojugu k'i la a ka ca ala ni kira fɛ a bɛ segin o tigi ma o tuma o kɔtɛmɛlen kɔfɛ n'i kamana ganna i jɔrɔlen don e ka kan ka taa yɔrɔ dɔ la mɛ kamanagan b'i la degun b'i kan i t'a dɔn i bɛna taa yɔrɔ min na i na ɲuman segin wa i tɛ ɲuman segin wa i t'o dɔn i kamana gannen don o tuma su ko la i ye ŋaniya siri k'i da sini de ne ka kan ka taa nin yɔrɔ in na mɛ tɔɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ a la balawu bɛ se ka sɔrɔ a la ɲangata bɛ se ka sɔrɔ a la i b'a fɔ tu bisimilayi tu bisimilayi baw bɔra jinɛmuso n'a ka bankɔrɔma bɔla ni maa min ye bankɔrɔma neni o bɛ bana nka ni bankɔrɔma ye min tu o bɛ toli ne ko ala ne ko a kira i bɛ nin de fɔ o tuma fɛ i bolodenkɛnin fitinin na k'a fɔ filanan na k'a fɔ sabanan na k'a fɔ naani na k'a fɔ duurula na ka tila k'a fɔ kunbaba la ka dɔ in tugu a la k'a duuru k'a dafa ka sɔrɔ k' o tuma i kunkolo saalo ka jigin ta o tuma fɛ ka sɔrɔ ka bɔ karamɔgɔ hali n'a y'a sɔrɔ ka fɔ karamɔgɔkɛ waraba ɲɛnama de bɛ yen miniya ɲɛnama de bɛ o hira in na i bɛ taa ka segin kala t'i siyɛn abada o tɛ wuli fiyewu an baden silamɛw ko ma ban wa ko tɛna ban an b'a ɲini an lamɛnbagaw fɛ u k'a faamuya nka nin kelen o kelen a gulɔlen bɛ fɛn min na e min b'a kɛ a k'a sɔrɔ vraiment i ka position ka ɲi dansagokɛla t'i ye Parce que ne ni kilisi in fɔra sisan ɛ n'i b'a fɛ ka taa sonyali kɛ n'i ko ko tu bisimilayi baw bɔla jinɛmuso n'a ka bankɔrɔma bɔla ni min ye bankɔrɔma neni o tuma fɛ o bɛ bana ni bankɔrɔba ye min tu o bɛ toli ne ko ala ne ko a kira ka taa ko i bɛ taa sonyali kɛ aa i bɛ minɛ dɛ ɔ n'i ko ko fana o tu bisimilayi ɛ dubacɛkɔrɔ sen kan dugumakolo dabali banna fiɲɛ bɛ ne ɲɛ nabara bɛ n kɔ fiɲɛ ma n ye nabara kana n sɔrɔ ko i bɛ taa ka taa tali kɛ aa fiɲɛ nabara b'i sɔrɔ wa fiɲɛ i tɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ a n'i minɛ dɛ parce que an tɛ k'a fɔ ka da tiɲɛni kan Ninnu bɛ fɔ de kamanagankow bɛ minnu na ni u yɛrɛ ka juguya tɛ a b' olu de dɛmɛ walayi suma walayi a tɛ wuli fiyewu a taa i ka kɛ dɔrɔn i ka dubayaya ka ma foyi na mɔgɔ ma hali ni dabalijugutigi y'i bɔn ni dabalijugu ye walayi a bɛ se ka ma ɲi fo n'a y'a sɔrɔ e de ye dansago ale kan ni kojugukɛla ye kojugu ta k'i sɛgɛrɛ a bɛ se k' ale ma ɲi fo n'a y'a sɔrɔ i ye dansago ale kan o tuma ala kana an kɛ dansagola ye ala ka hakili ɲuman d'an ma an baden silamɛ gɛlɛya bɛ mɔgɔ min kan i b'a fɛ ka ala wele i yɛrɛ ye fana alahuma sɔli ala seyidina mahamadu lifatihi lima ugulika siɲɛ ba kelen ni kɛmɛ ni tan ni kelen arisatuli makisuhu ala kabadu atadan zakiyu i bɛ nin fana wurudi siɲɛ ba kelen kɛmɛ ni tan ni kelen ɔ a bɛ kɔmi ni mɔgɔ min ye papiye papiyejɛ ta k'a bila ten ni fiɲɛ wulila fiɲɛ bɛ taa n'a ye bon n'i ko ko alahuma sɔli ala seyidina mahamadu lifatihi lima ugulika siɲɛ ba kelen ni kɛmɛ tan ni kelen Sani i ka kɔlɔsi da arisatuli makisuhu ala kabadu atadan zakiyu o tugu a la n'i y'o tugu a la o tuma i ye fɛn min dilan k'a bila sisan i ye kabakuru d'a kan fiɲɛ tɛ se ka taa ni papiye ye tuguni o tuma ala k'an bɛn sababu ma o hami gɛlɛn kelen o kelen n'i ye arisatuli makisuhu ta jɔrɔnanko kelen o kelen n'i ye sɔlatulifatihi ta a bɛɛ lajɛlen ko tɛ de ka arisatuli makisuhu ala kabadu atadan zakiyu ta walahi ala b'i bɔ o kɔnɔ o tɛ bin fiyewu ni ala ni kira sɔnna hali bi ala ka hakili ɲuman di an baden silamɛw ma ya rabbi ala k'an sago d'an ma o tumana fɛ minnu bɛ yen ni papiye ko b'olu la olu ka arisatuli makisuhu bɛ dilan de k'a kɛ nasi ye k'a ci u ma u bɛ ka u ka arisatuli makisuhu kɛ dilan o tumana fɛ ka saga la wali ba la wali misi la k'a lamin n'a ye ka sɔrɔ k'a faga k'a sogo sarakati n b'a fɔ i ɲɛna k'a wurudi kɛ nin cogo kelen na n b'a fɔ i ɲɛna papiye bɛ sɔrɔ baara ko gɛlɛya b'i la fana o cogo kelen don baara bɛ sɔrɔ hami gɛlɛn b'i la plasi ko la o cogo kelen don a bɛ sɔrɔ o tuma fɛ fɛn o fɛn i ka yɔrɔ tɛ marise baara ko ta siratigɛ fɛ n b'a fɔ i ɲɛna a bɛ sɔrɔ an baden silamɛw o tuma fɛn kelen o kelen sɔlatu de ka di ala ye parce que ala ko de ko inalaha wa malayikatahu yusaluna ala nabiyi ya ayuha lazina amanu salu aleyihi wa salimu tasilima yɔrɔ nin y'a dan de ala yɛrɛ taala ala taala subuhanahu wa taala yɛrɛ bɛ ka sɔli kɛ ala kira kan ka baara kɛ ka hinɛ ɲini ala kira ye ka fara a ka mɛlɛkɛw kan jɔn bɛ ala ka mɛlɛkɛw dɔn wa ma yalamu junuda rabika ila huwa maa si tɛ ala taala ka kɛlɛ jama hakɛ dɔn ala yɛrɛ tɛ wa umuli lahum ina keyidi matinu wa ala taala ka dabali o fanga ka bon maa tɛ se o kɔrɔ donc i b'o de dɔn o yɔrɔ la k'a dɔn ko ala yɛrɛ ko ko ale bɛ sɔli kɛ ala kira kan ale yɛrɛ bɛ hinɛ ɲini ala kira ye donc salalahu aleyihi wasalama n' i y'i dulon ala kira la ni fɛn o fɛn sɔrɔ de ko i y'a sɔrɔ ni wari ko don n'i y'i dulon ala kira la salalahu aleyihi wasalama bi min kɛ waritigi ni sanu ko don n'i y'i dulon ala kira la walahi ala t'i wara k'i fili abada o tuma fɛ ni jɔyɔrɔ ko don n'i y'i dulon ala kira la ala taala bɛ jɔyɔrɔ d'i ma o tuma fɛ ni haminanko don n'i y'i dulon ala kira la salalahu aleyihi wasalama ala taala bɛ haminanko wuli ka bɔ i kan ni banajugu don n'i y'i dulon ala kira la salalahu aleyihi wasalama ala bɛ banajugu wuli ka bɔ i kan ni hasidiya jugu de don ni dabali jugutigi don don ni suba de don ni ɲagwan de don n'i y'i dulon ala kira la salalahu aleyihi wasalama ala b'i bɔ a bolo o tɛ wuli fiye Ala kira sallallahu alayhi wasallam aramatu lil alamina hinɛ de don ka na danfɛnw bɛɛ lajɛlen ma a dan a m'a fɔ ko aramatu ibnu adam a m'o fɔ aramatu lil jinni a m'o fɔ aramatu lil alamin hinɛ de don danfɛn bɛɛ lajɛlen ye o danfɛn jumɛn de don yiriw b'o la sogow b'o la kɔnɔw b'o la adamadenw b'o la fɛn dɔw saw b'o la waraw b'o la suruku b'o la fɛn bɛɛ lajɛlen b'o la e bɛ min dɔn ani ne bɛ min dɔn ani ne tɛ min dɔn e yɛrɛ tɛ min dɔn o bɛɛ lajɛlen min ye ala kira nali kɛla u la maa o ma hinɛ ye donc salatu tɛ dɛsɛ ka foyi kɛ ale de ye clé double face ye a bɛ se ka yɛlɛli kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na salatul fati salatul fati kɛrɛnkɛrɛnlenya na n'o tɛ salatu kelen- kelen bɛɛ lajɛlen bɛ kɔmi double face n'i y'a ta cogo o cogo i b'a sɔrɔ a bɛ yen n'i y'a ta bana na a bɛ yen n'i y'a ta wariko la a bɛ yen n'i y'a ta furuko la a bɛ yen n'i y'a ta kamanaganko la a bɛ yen n'i y'a ta dabali jugu la a bɛ yen n'i y'a ta subɔ ko la a bɛ yen n'i y'a ta ɲaganko la a bɛ yen n'i y'a ta kɔrɔteti ko la a bɛ yen salatu kɔni in de ye salatu ye hinɛ de don a bɛ da tugulen bɛɛ lajɛlen yɛlɛ i sɔn fara i ban kan parce que ala tɛ ban ka kira o tɔgɔ Ee par exemple n'i ko ko bisimilahi rahamani rahimi sani i k'o fɔ i ye salatu dɔ fɔ fɔlɔ i tilalen bisimilayi in na i tilala ka salatu fana fɔ k'a datugu donc a bɛ komi e ka ala deli bɛ salatu fila ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ duguma o b'a appuyer ka yɛlɛ sanfɛ min bɛ sanfɛ o bɛ hijabu fara o tuma fɛ pour que a ka se a se yɔrɔ la o tuma fɛ o tɛ

an fasoba in o de ka gɛlɛn an ma an tɛ ɲinɛ wari ko ka di an ye kɛnɛya ka di an ye furuko ka di an ye nafolo caman ka di an ye nka faso in fana o de ka di an ye ka tɛmɛ ni caman kan parce que n'i y'a mɛn k'a fɔ ko wɛrɛ tigi aa i b'a sɔrɔ misi de b'i bolo dɛ o tuma n'i y'a mɛn k'a fɔ hadamaden bɛ yanko i bɛ yanko n'i faso de ye o tuma an y'o fɔ an ka autorités ye An ka transition ɲɛmɔgɔw an y'a fɔ u ɲɛna wa an bɛ tila ka segin a rɔ tuguni k'a fɔ ko an b'u sama ni dugawu ye su ani tile nka an bɛ tila k'a gɛlɛya u ma ko an ye min ɲini u fɛ halisa an bɛ segin o kuma kelen kan u kana faransi to yan dɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ afiriki jigi bɛ u kan diɲɛ jigi b'u kan wa nkalon caman bɛ ka poyi tel que Danemark ka problème tel que ko Wagner bɛ mali la ɔ ne hakilila kunun ameriki diplomatie kɔrɔ min bɔra ka kuma an y'a mɛn an y'a dɔn faama fana u tuloba u y'a mɛn fana o ye éclaircissement min kɛ o ye bi wasa dɔ kɛ an ka jamana ye fɛn o fɛn chaque chose y a son fin wa diɲɛ ko o ko ni i y'a daminɛ hakɛ dɔ de b'a la wa ko o ko fana fɛn bɛɛ n'a kɛ waati don fɛn min ni a nafa bɛ waati min o y'o fɔ kuma ye n'o waati in tɛmɛna n'i y'a fɔ nafa t'a la bilen an bɛ waati min na i ko bi anw ka ɲɛmɔgɔw u cɛsirilen don nka an bɛ min gɛlɛya u ma coopération dama tɛ u ka faransi labila militairement a ma fɔ k'a fɔ ko mali ni faransi ko an bɛ se ka fara o parce que anw ka porogaramu na an tɛ faransi contre la faransi yɛrɛ tɛ anw contre la faransi population bɛ mali fɛ cogo min na an mali population fana bɛ faransi mais u ka politicienw ka politigi pour manipuler ka manipulation min b'u bolo ka na an b'o de contre la an baden silamɛw aw minnu ye malidenw ye a cɛ fara muso kan denmisɛn fara makɔrɔba kan a ye o tuma an ka kumakan in a ye a partager groupe bɛɛ lajɛlen kan an ka ɲɛmaaw k'a mɛn ko an bɛka min fɔ hali dɔgɔkun tɛmɛnen an y'o fɔ ko an tɛ ka ziirin da aw ye dɛ an bɛka min fɔ an bɛ ala ye fitinin min kalifa an na gundo kɔnɔ an bɛka kuma' de ye wa jamana in alhamdulilahi n'a tun fɔra k'a fɔ ko c'est-à-dire que anw de ka farafinw anw maliyɛnw de bɛ se ka sigi k'an sago kuma fɔ tubabu ye tel que hali bi o tuma fɛ an ka diplomasi bɛ sigi a directement ka tiɲɛ jɛlen fɔ Jean Yves Le Drian ye

o de y'an sago ye o de ka di an ni ye wa o de bɛ anw ka jamanatigiw k'u yɛrɛ sago ye an ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na pewu fara ka bɔ ɲɔgɔn na mana min don militairement parce que hadamaden a ka gɛlɛn k'a fɔ ko i bɛ se ka taama sira fila fɛ k'a fɔ ko i tɔgɔ t'i déranger dɔɔnin o ka gɛlɛn donc anw ye minnu ta k'a fɔ ko an dalen b' olu la o tuma militairement u k'an dɛmɛ

afiriki kana miiri k'a fɔ ko nin porobilɛmu ye mali porobilɛmu de ye dɛ u k'a faamu k'a dɔn ko fɛn dɔ de kuma sera ni min y'a ta n'i boloba ye ka kɛ an dɛmɛbaa ye i ye ɲuman kɛ n'i hakili la ko i bɛna o tuma bɔrɔtɔ yɔrɔ ɲini ko in na n'ala ma jan kɛ i b'i yɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ na o tɛ an ka laɲini ye dɛ mais o ye ala yɛrɛ ka latigɛlen de ye min fɛ ko i t'a la i k'a dɔn ko i b'a la n'i b'i da ɲuman don a la don a la yanni i ta don cɛ n'i t'i da ɲuman don a la fana da ɲuman don mali ko la yanni i ta don cɛ n'o tɛ n'i y'i da jugu don a la i yɛrɛ ta b'i sɔrɔ yen bari an y'a dɔn k'a fɔ ko bin kɛla mali autorités kan bin kɛla malidenw kan ɔ maa minnu binna an kan ala kɔni ma bin an kan inchallah ala ma bin an kan ala kira ma bin an kan subhanahu wa ta'ala ala kira ma bin an kan sallallahu alaihi wasallam u tɛna bin an kan bɔsira a bɛ ala ta'ala bolo wa man yattaki llaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib o tuma anw ka masaw ka tila k'a dɔn kuli allahumma malikul mulku yutil mulku man tasha wa tanzil mulku man tasha tuizu man tasha tuzilu man tasha bon o tuma an bɛ dankan dɔ de la bi o ye dankan jumɛn de ye c'est-à-dire que fanga fɛn min de don ɛɛ ka Ala de b'a kalifa mɔgɔ ma min ka d'a tigi ye, nka jɔnya hakɛ min bɛ ninnu bolo ka na anw ma u ka politiciens o tuma an kan'a fɔ k'a fɔ ko négociation bɛ se k'o kɛ dɛ, fo k'a arracher de, k'a bɔsi, k'a bɔsi u la, fɛn bɛɛ an y'a jɔ. jamanaw bɛ se ka fonctionner an ka hɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo sanu kunda an ka hɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo commerce kunda an ka hɛrɛw bɛ ɲɔgɔn bolo fɛn caman na mais i k'a dɔn k'a fɔ anw bɛ se k'a fɔ bi an yɛrɛ ka ɲɛmɔgɔw b'a dɔn mais u bɛ ka taa dɔɔnin dɔɔnin mais adamaden bɛ siran fɛn kelen de ɲɛ parce que an y'o mɛn an ka maakɔrɔbaw da la ko sanutigi tɛ baana ye jamantigi tɛ baana ye Donitigi tɛ baana ye nka mɔgɔtigi ye baana ye bi kɔni anw ka autorités ye baanaw de ye parce que mun na n'i y'a ye n'u bɛ fɔ junte ou bien u b'a fɔ ko putschistes c'est-à-dire que u t'a dɔn parce que adamaden n'i kamana gwanna ko la min y'i da diya i b'o fɔ n'o tɛ bɛɛ y'a dɔn k'a fɔ ko maa ba kelen kɛra président ye diɲɛ kɔnɔ légitime min bɛ aw la bi o tɛ olu la diɲɛ bɛɛ y'a ye wa mali kelen ko tɛ dɛ afiriki bɛɛ bɔra afiriki kelen ko tɛ dɛ diɲɛ yɛrɛ dugu bɛɛ bɔra légitimité bɛ se ka tɛmɛ o kan ɔ mais o bɛɛ lajɛlen na u b'a fɔ parce que min ka di olu da ye olu b'o fɔ parce que k'u b'an ni diɲɛ bila ɲɔgɔn na ɔ n'i y'a jateminɛ sadamu ko min y'a sɔrɔ a n'a ye baara min kɛ o tɛ kelen ye o kadafi ko min y'a sɔrɔ a n'a ye baara min kɛ o tɛ kelen ye o o tuma fɛ fo an k'a faamuya k'a dɔn k'a fɔ laɲini min bɛ olu bolo n'i ni olu bɛ don da kelen fɛ dɔrɔn i ka ɲi mais ni n'o i jɛngɛna olu ma dɔrɔn i n'a fɔ an ka ministre des affaires étrangères ye min fɔ n'i jɛngɛna olu ma dɔrɔn olu bɛ nkalon tigɛ k'a da i kan ɔ mais nkalon tɛ dɔrɔn don intérêt ko de don mais intérêt fana ye mun ye n'i ma ɲɛ ko i bɛ ka intérêt défend au moins i jamanadenw ka mago ye min ye o fɛ nka ka na an ka jamana kɔnɔ n tɛ bɔ n tɛ taga mais o tuma fɛ fana i tɛ se ka an dɛmɛ an ka kunko la pe pewu a dun fɔra ko ne y'a fɔ ko a ye mɔgɔ ma a ye n'an ka wara faa a kunkolo b'i yɛrɛ bolo anw ka wara kunkolo b' an yɛrɛ bolo mais aw b'a fɛ k'a fɔ k'a bɛ an ka wara sen sama ka tila ka kunkolo tila an na o ma nɔgɔ dɛ o tuma faamaw n'a ye nin lamɛn halisa a y'a lajɛ A k'a dɔn anw minnu bɛ kuma na se foyi tɛ an ye ni kuma in tɛ ani se foyi tɛ an ye ka bɔ ka taa kare kɔnɔ ani se foyi tɛ an ye an da bɛ se ka min fɔ a k'a mɛn o tuma fɛ a ka se k'a lawaleya o de ye an se ye dɛ sinon fɛ ko tɛ aw y'a dɔn k'a fɔ ko maliden bɛɛ b'aw fɛ fɛ ko tɛ a y'a dɔn ko afiriki bɛɛ b'aw fɛ fɛ ko tɛ a y'a dɔn ko diɲɛ bɛɛ b'aw fɛ o tuma ni jama de bɛ se ka président protéger ni jama de bɛ se ka gouvernement protéger o tuma choix bɛ aw bolo ko o ko ka di aw ye bi aw bɛ se k'o kɛ ala ni alakira barika la aw ni faransi ka coopération sira la parce que ɛ ko wɛrɛ de t'u bolo ni i ye tiɲɛ f'u ye ni i banna u ka hakilila ta ma u bɛ se ka fɛn kelen jumɛn de kɛ k'i ka jamanadenw su ka bila i la ɔ mɛ ni jamanadenw yɛrɛ ko ko an ka ɲɛmɔgɔ a ye bila an ɲɛ min ka d'a ye a kɛ an bɛɛ b'aw kɔ a banna o de y'i ka npanmuru ye min da tɛ goya o de ye i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ye min y'i ta fɔ réseaux sociaux kan min y'i ta fɔ tele la min y'i ta fɔ telefɔni na min y'i ta fɔ arajo la min y'i ta fɔ kare kɔnɔ bɛɛ b'aw fɛ o tuma fɛn ka di tuma min na o de y'a kɛ kuma ye an ma ko wɛrɛ ɲini o n'i y'a ye an bɛ sigi diɲɛ don o don an b'a fɔ a y'a kɛ tan a y'a kɛ tan anw y'a sɔrɔ de faso kanu de b'o la n'o tɛ rezimu caman tɛmɛna yan a m'an kumakan mɛn o la o a ye nin kɛ a ye nin kɛ an m'o mɛn dɛ nka an y'a dɔn k'a fɔ faso kanu min b'aw la an kumakun de y'o ye k'aw dɛmɛ aw ka baara ɲuman na k'aw dɛmɛ pour que ka jamana bɔ bolo la bari an y'a dɔn a bɔ bolo la ko de b'aw kɔnɔ o kama an fana bɛ wuli ka jɔ aw ye ka wuli ka jɔ aw ye dabara dama tɛ dɛ ka wuli ka jɔ ye n'an dabaraw ye ka wuli ka jɔ aw ye n'an ka kɔlɔsiw ye ka wuli ka jɔ aw ye n'an ka kuranɛw ye ka wuli ka jɔ aw ye gundo ani bange na parce que ala bɛ se ka ko in nɔgɔya aw bolo cogo min na n b'o fɔ kuma bɛɛ ko sanjikɔrɔ wɔsi dɔn man di nka mɛɛn o mɛɛn a bɛ dɔn a kɔmansera ka dɔn ko jaa aw tun bɛ wɔsili min na sanjikɔrɔ maaw hakili la ko wɔsiji ma se yɔrɔ o yɔrɔ a tɛmɛna o kan ɔ nka a ye sabali a k'a faamuya k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a ye fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ an diyanyeko ye min ye a ka coopération militaire a ka bɔ an ni faransi cɛ Wa a ye mun fana kɛ o de y'a ɲuman ye ni maa min mago b'a la ko ko o tuma ko i b'a fɛ ka se mali ma o la o tigiw ka na o ni aw ka kuma nka anw ka kuma tɛ faransi de ka ko dilan k'a ban ka sɔrɔ k'a ta ka n'a bila aw kɔrɔ a banna o min ma o de y'aw banko ye dɛ bari jamana in ye jamana ba de ye cɛbaw de tɛmɛna jamana in kɔnɔ ka kɔrɔ cɛba minnu tɛmɛna ni san mana tigɛ a kɔ ye ngɔmi ye ni nsaban tu cɛfarinso tu de don n'i ye dɔ tigɛ dɔ bɛ wuli de ɔ nka an bɛ nin san kɛmɛ laban in min na chance bɛɛ bɛ aw de bolo ni aw y'a bila yɔrɔ min na yanni san kɛmɛ cɛ an t'o ɲɔgɔn wɛrɛ sɔrɔ tun wallahi chance bɛɛ bɛ aw de bolo afiriki ka chance bɛɛ bɛ aw de bolo mali ka chance bɛɛ bɛ aw de bolo farafinna ka chance bɛɛ bɛ aw de bolo farafinna farafindenw ka chance bɛɛ bɛ aw bolo n'aw y'a bila yɔrɔ min o de don parce que san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ ko ba dɔ kɛ min ɲɔgɔn ma kɛ o tuma maa ma deli ka min ɲɔgɔn kɛ San kɛmɛ o san kɛmɛ ala b'o dɔw kɛ an b'a fɔ ko ko Paul Kagame fɛn dɔ kɛ Paul Kagame fɛn dɔ mais aw bɛ jɔ yɔrɔ min na bi aw ta ka jugu ni Paul Kagame ta ye a ma kɛ directement a ye bɔ o tɛ mais an ka ɲɛmaa aw y'aw jɔ yɔrɔ min na bi a ka jugu n'o ye donc san kɛmɛ o san kɛmɛ ala bɛ koba dɔ kɛ yanni san kɛmɛ wɛrɛ kɛ min bɛ lakali ou bien yanni san kɛmɛ fila wɛrɛ kɛ min bɛ lakali an filɛ o de kɛnɛ kan aw ye jɔ yɔrɔ min na hali bi ala ka dɔ fara aw ka jɔyɔrɔ kan a ka mɔgɔw ka hakilila kunkuruninw a bɛɛ tɛ se ka ta nka a y'a ɲumanbaw a y'olu fara fara ɲɔgɔn kan a ka baara kɛ n'o ye aw b'an ɲɛfɛ an ka faamaw anw b'aw kɔfɛ a b'an ɲɛfɛ an ka minisiriw anw b'a kɔfɛ peresidan i b'an ɲɛfɛ anw b'i kɔfɛ PM i b'an ɲɛfɛ an b'i kɔfɛ ni ala ye an b'i kɔfɛ ni ala kira ye an b'i kɔfɛ ni kuranɛ ye wa an b'i kɔfɛ ni tawureta ye an b'i kɔfɛ ni linjili ye an b'i kɔfɛ ni zaburu ye an b'i kɔfɛ ni jamana ka hɛrɛ kelenkelen bɛɛ lajɛlen ye a ye bila an ɲɛ an b'aw kɔ malidenw b'aw kɔ afiriki b'aw kɔ diɲɛ b'aw kɔ walahi Français ka ŋaniya bɛ segin u yɛrɛ ma u tɛ se aw la fiyew a y'an ka kumakan lamɛn a y'a partager maximum fo o tumana fɛ ɲɛmaa yɛrɛ sigilen a ka tabali kan a ka nin lamɛn PM yɛrɛ sigilen a ka bureau kɔnɔ a ka nin lamɛn gouvernement bɛɛ lajɛlen sigilen u k'a lamɛn ko an b'aw kɔ aw bɛ anw ɲɛ an b'aw kɔ gundo la an b'aw kɔ bange na an b'aw kɔ ni jamana ka hɛrɛ ye an b'aw kɔ bari an y'a dɔn k'a fɔ aw tɛ k'aw ka pɔsi makaran dɛ aw bɛ ka jamana ka hɛrɛ de makaran aw tɛ k'aw ka denbaya makaran dɛ aw bɛ ka mali bɛɛ de makaran aw tɛ ka aw yɛrɛ ka sini ɲɛsigi makaran dɛ aw bɛ ka mali bɛɛ de makaran o tuma malidenw b'aw kɔfɛ ɔ ni maa min miiri la k'a fɔ ko c'est printemps de mali non c'est printemps d'Afrique ni min bɛ i yɛrɛ y'a kɔnɔ i y'a kɔnɔ ni tigi i yɛrɛ y'a kɔnɔ i k'a fɔ t'a dɔn yan i t'a dɔn cɛ parce que ala ye min dɔn o wasara bin kɛra min kan ittaki dawati zalimi inna dawati zalimi mustajabu a y'aw cogo dɔn dɛ mɔgɔ min tɔɲɔlen don a y'a cogo dɔn a ka dugawu la n'a ye dugawu kɛ a bɛ minɛ anw malidenw n'an y'an tɛgɛ jan k'a fɔ ko CEDEAO a y'an tɔɲɔ n'an y'an da makasi ala b'an ka dugawu minɛ dɛ parce que bin kɛra an kan n'an y'an da makasi i ma an faama minnu ye embargo kɛ mali kan n'an y'an da makasi ala la ittaki dawati zalimi inna dawati zalimi mustajabu walahi ala b'an ka dugawu minɛ dɛ n'an ko ko fɔ ala ye ala parce que bin kɛlen b'an kan o tuma maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jamakulu ye cogo bɛɛ lajɛlen na ɲɛmɔgɔw u y'a jira an na k'u bɛ jamana fɛ ka ban anw ta ye o tuma kɔkɔrɔmadoli ye an tɛna kuma ji caya mago ɲɛ kɛnɛ kan hali bi an bɛ an ka ɲɛmɔgɔ fo an b'an ka minisiriw fo an b'an ka porte-parole fo an b'an ka jamanatigi fo an bɛ a ka PM fo an bɛ bɛɛ lajɛlen fo mali kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen sɛnɛkɛla baganmarala jagokɛla denmisɛn fara maakɔrɔba kan dɔnnibaa kunfin a bɛɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ko ala k' an ci ɲuman na kuma bɛɛ lajɛlen na jamana in ala k'a bɔ bolola jamana in ala k'a bɔ bolola jamana in ala k'a bɔ bolola jamana in maaba minnu tɛmɛna n'u ma sɔn malo ma tile kelen o kɔw de wililen don o tuma fɛ ka kɛ sababu fana ye afiriki ka kɛ lafiya sɔrɔ a kɔnɔ alahu taala k'o kɛ o tuma fɛ an bɛ min ɲini ka min gɛlɛya an ka ɲɛmaaw ma An tɛ ka ziirin da, an bɛ ka min fɔ, o de bɛ bɔ an dusukun na au fond de nos coeurs min bɛ an dusukun na, an bɛ k'o de f'u ɲɛna. Coopération militaire a ka jɔ anw ni France cɛ bi, o de y'an ka hɛrɛ ye, o de ye anw ka ɲɛmɔgɔ fana ka hɛrɛ ye, o tuma ko in bɛ dilan dilan cogo min na diplomatiquement u k'a kɛ o kɛcogo la. dugawu in tigi ye ala ye dugawukɛbaa ye anw ye a minɛbaa ye ala ye nka alihamdulilahi rabilalamina ko su min bɛ diya kabini fitiri da o bɛ dɔn o tuma an y'a dɔn k'a fɔ ko ko min bɛ sen na o tuma an bɛ an ka sɔrɔsiw fo minnu bɛ tɛrɛn kan an b'an ka sɔrɔsiw fo minnu bɛ yan an b'an ka sɔrɔsiw fo cogo bɛɛ lajɛlen na minnu su ni tile an bɛ da k'an jigi da olu minnu kan ko ali bɛ ala ka kɛlɛyɔrɔ diya u la ali bɛ ala ka taa ka segin diya u la ali bɛ ala k'u tanga ali bɛ ala k'u kisi ali bɛ ala k'u kɔrɔta jamanadenw ala k'an bɛn kelen ma minnu ye ko in ta cogo ɲuman faamu ala k'o kɛ hakilima ye min m'a ta cogo ɲuman faamu ala ka hakili ɲuman d'o ma o k'a ta cogo ɲuman faamuya o tuma min bɛ kɛ sababu ye k'an n'an ka jamanatigiw bɛn kelen ma su ani tile ni wula ni sɔgɔma ala k'o don an ni ɲɔgɔn cɛ ɲɔgɔn lamɛn ala k'o caya an ni ɲɔgɔn cɛ